aw tulo bɛ wa fm de mankan la ni wagati na ka bɔ mali la bamakɔ an bɛ zeno media sanfɛ facebook ani youtube nouvel horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye e sedu kɔnate sedu ko bakari tarawele a ko banmanciya wale bakari mali burujali mali sariya batobaliya Bakari tarawele o na kɛ sogo kan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin sinuwakɛ cɛ naani bakari tarawele min ye an ka jamana ɲɛmaw ye bakari u ye u tɛgɛ da u kɔ ni ka nɛgɛ k'u la sɛbɛnnikɛla ko nin sɔrɔla sira jumɛn fɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye mali jukɔrɔ nafolo ye bakari o de ka ca kosɛbɛ n'o ye sanu ye bakari vingt-quatre carat ka taa bila vingt-deux vingt-trois carat bakari min ye sanu hɔrɔn ye i b'o de sɔrɔ an ka faso maliba kɔnɔ yan sɛbɛnnikɛla ko o de hawujali bakari mm. min ye diɲɛ ye olu ɲɛsin bɛ an ka jamana ma bakari tarawele siniwa olu kuma olu mana don ko la mm. bakari o bɛ komi dɔw bɔtɔ siniwa mm. bakari tarawele u kɛlen bɛ ka sira jira malidenw na fɛn caman na mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko mm-hmm. a ko min kɔni ye siniwaw ye u nana firinkan kɛ an ka sanu fana kan bakari tarawele i b'a ye k'a fɔ ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ dingɛ ye eh. a ko i mana bɔ kayi marabolo la bakari tarawele siniwaw kɛlen bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen tigɛ tigɛ o m'u bɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka dugujukɔrɔ nafolo minisiri min ka baara min ɲɛsinnen b'o ma n'o ye lamini seyidu ye bakari ale kɔni ye sɛbɛn dɔ bɔ min kɔni ye permis ye bakari o dili o dabilalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin siniwaw ye u ye jagɛlɛya furakisɛ jumɛn de ta sɛbɛnnikɛla jira k'a fɔ bakari min kɔni ye buguni marabolo ye bakari i b'a ye k'a fɔ forêt ba dɔ bɛ yen forêt in bɛ yɔrɔ min na o de tɔgɔ ko kɛkɔrɔ ye kilomɛtiri kɛmɛ fila ani buguni dugu yɛrɛ cɛ bakari min ye nin kungoba in ye kungo nafamaba in bakari u kɛlen bɛ ka don o de kɔnɔ n'u ka katɛripilariw ye k'a tiɲɛ wo k'a tiɲɛ i b'a fɔ ko ngɛlɛnnin donnen tigaforo la o tɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko bakari tarawele min kɔni tigɛna ye sa u y'o de kɛ sabu u ma yamariya maa ma sɛbɛn d'u ma u y'a kɛ min ka d'u ye ni ka taa an ka kungokolon ka jiriw tigɛ k'u da min ye kungokolon ye k'a wuguba bakari tarawele min kɔni sanu ye sa k'a kɛ saloli ye saloli ye Sɛbɛnnikɛla ko a ko u dɔrɔn tɛ min ye faso maliden dɔ ye bakari u n'olu da bɛ filen kelen na min ye ni janfa jugu ye bɛɛ ka minɛ sɛbɛnnikɛla jira k'a fɔ a ko min kɔni ye lamini seyidu ye ale kɔni ye min kɔni mission wuli ni ka taa lajɛli kɛ kayi marabolo caman na ni ka taa maa caman ka baara lajɔ a ko min kɔni ye a jɛɲɔgɔn a baarakɛɲɔgɔn n'o ye assainissement et de l'environnement n'o ye modibo kone ye laɲini kɛra ale fana fɛ mm. a k'a sen na lamini seyidu sennanɔ na mm, mm. min y'an ka kungokolon bɛ ka walankata sanu ɲininaw fɛ mm-hmm. o tuma u ka baara jɔ sɛbɛnnikɛla ko Bukari min ye jɔkun tɛmɛnen ye aa i b'a ye k'a fɔ modibo kone ale fana ye cɛdenw lawuli labɛn kɔnɔna la Bukari sabu u ye kunnafoni sɔrɔ Ni k'a jira k'a fɔ kekoro ale forêt kɔnɔna la sinuwa kɔni kun bɛ ka yen kɛ n ta sidɔn ye ni ka taga a lajɛ Bukari u bololankolon ma taa koyi min ye gadiw ye u ni olu taara gadiw kɔni sɛbɛkɔrɔ labɛnnen bɛ wa min ye eaux et forêts ye buguni ale marabolo kɔnɔ o ɲɛmayaso u n'olu fana taara sɛbɛnnikɛla jira k'a fɔ u taara cun kɛnɛ kɔnɔ tuma min na arabadon min ye ka taa bila alamisadon décembre kalo tile mugan ni fila min kɔni i ye kɛnɛ in ye sa Bukari ye min ye a kɛra jigiwaro dan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye mansinbaw lajɛ min ye bulldozer ye Bukari o naani jɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye pick-up ye o fila jɔlen bɛ min ye arme de guerre ye Bukari Traore marifa jugu yɛrɛ yɛrɛ o de bɛ mun ɲini u bolo u y'o fana salo n'o bɛ t'i jɔ o kɔrɔ ye ni maa min b'a fɛ ka muruti u ma o b'o bɔ a la de a bɛnakun y'o ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko O min y'u bolominɛn tɔw ye Bukari a ka ca a ka ca min kɔni ye minisiriri modibo kone ale ka cɛdenw Bukari i b'a ye k'a fɔ u ye minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen salo k'a bɛna fara jamana ka baarakɛminɛnw kan o tuma ko nin ye olu sen bɔlen o la nka min ye sinuwakɛ cɛ naani Bukari ka kɔn sinuwakɛ minɛli ɲɛ maliden dɔw tun bɛ olu kɔni ye kusukusu kɛ olu y'a dɔn k'a fɔ ko délégation dɔ bɛ na hali sini olu bɛ ka taa ye Bukari Traore ko boli tɛ dan kɛ u ye ni cɛ naani minɛ Bukari Traore k'u bɛ bila sariya tigilamɔgɔ ka bolo kan mun na u ye kɛnɛ tiɲɛ u y'an ka jiribaw tigɛ u y'an ka dugukolo lafu Bukari Traore ko n'i taar'i jɔ ka yɔrɔ lajɛ fo dugukolo hinɛ bɛ don i la tellement que u y'a wuguba k'a wuguba i b'a ko gɛlɛnnu a n'a produit kolon sɛbɛnnikɛla ko Bukari Traore n'i ye kow lajɛ a ko min kɔni ye sinuwaw ye mali ni sinuwaw Bukari Traore filanin teriya b'an ni ɲɔgɔn cɛ nka filanin teriya min don k'a bɛ kɛ tiɲɛ de kan a bɛ kɛ min ye sariya kɔnɔna la nka min kɔni ye nin sinuwaw ye ko yamaruya tun t'u bolo yamaruya sɛbɛn t'u bolo ni maa dama jɛ ko la ni ka taa mali kɛ u sago ye ko tun ye kunun ye o tɛ bɛn bilen mali kɔnɔ n'o tun bɛ ɲɛ politicienw tile la sɔrɔdasiw tile de bɛ yen o banna pewu pewu Mali kura kunnafoni filanan ye an ye min bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ eh, Seyidu Konate ale ka sɛbɛnni don Seyidu Konate ka fara Nouvel Horizon mɔgɔw ka bɔ Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ko ten maa min ka baara ye banfilatɔmɔ ye ah. n'o ye maa ta jɛngɛlen y'a kun na a ah. bɛ tile ban yaala la o nɔfɛ o ye tiɲɛ ye ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min u k'a ma ko eh, Kulukoro info o don Kulukoro info min ye Mohamed eh, Kanute ye nin ye a ka fasiri ye ko min ye anw ka cɛbalenw ye n'o y'an ka force spéciale de l'armée malienne Naamu. maa kɛmɛ naani Mm. ani dɔɔni Ɔhɔ. n'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ naani ani bi naani ani duuru O don. olu kɔni tilal'u ka kalan la Ɔhɔ. min ye centre d'aguerrissement de samanko Ɔhɔ. baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ yen Hali. kɛnɛ bonya minɛ k'u ta an bɛ ka di an ka camancɛrɔ fanga ɲɛmaa ma Ɔhɔ. n'o ye colonel asimi eh, goyita O ye don. goyita Ɔn. ni maa minnu n'olu kuntigiw b'a nɔfɛ Ɔhɔ. o y'an ka camancɛrɔ fanga fangabulon ɲɛmaa ye Hali. docteur sogɛli kokala Mayiga ko bɛɛ ɲɛnabɔ sogɛli o tun bɛ a nɔfɛ ka taa se CNT dankelen ma n'o o ye maliki jaw ye colonel maliki jaw o fana tun bɛ a nɔfɛ hali n'i y'a lajɛ min ye an ka sɔrɔdasiw ka ɲɛmaya bulon maa kunbaw ye nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ wa a jirala kɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ ninnu kɔni min ye ɲɛfɔli minnu n'o tala ka kɛ eh, sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ fɛ ka ɲɛsin ninnu ka bɔli ma ah. i b'a ye k'a fɔ u ka banfula ah. o ni banfula tɔ si tɛ kelen ye min ye couleur violette ye ni an ko an b'a ɲɛfɔ kosɛbɛ ah. n'a bɛ faamu o de ye angiri ye o kɔni o min ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ninnu ka eh, eh, fɛsɛfɛsɛli ye u y'a jira k'a fɔ n'i y'o banfula ye bɛɛ i ɲɛ na hmm. ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye maa kɛmɛ naani ani bi naani ani duuru olu ka o banfula don jamana in kɔnɔna na nin y'a kulu fɔlɔ maaw ye wa n'i ye ko in lajɛ banfula in yeli a bɛ nisɔndiya kofɔ a bɛ bɛn ni kelenya kofɔ a bɛ min ye maaninfin k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a b'o kofɔ wa a bɛ maaninfin dabaliya fana ka ban a b'o kofɔ nka yɛlɛmana fan dɔ fɛ ka kuma min fana fara a kan ko n'i ye banfula in ye a bɛ jatigɛ kofɔ a bɛ jigi ban kofɔ jugulama yɔrɔ a bɛ saya kofɔ wa min ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o kɔni bɛ don jigilatigɛ kɔnɔna na banfula in yelen b'o bɛɛ fɔ n'i ye maa ninnu lajɛ kalanbolo min dala k'u sɛgɛrɛ centre d'aguerrissement de samanko kɔnɔna na a kɔni a bɛna kɛ sabu ye min ye anw ka jamana ye ɲɛdonya min n'o tun bɛ k'a la ka tɛmɛ kɔrɔlen dɛ o o taga dabila pewu pewu wa hali n'a sɔrɔla baaraw daminɛlen don dɔ de bɛna fara o kan anw tɛ kɛ maa si ka maani ye tugun diɲɛ seleke naani kɔnɔ wa n'i y'an dakɔrɔbɔ i b'an sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ min ye nin sɔrɔdasi kɛmɛ naani bi naani ani duuru ye dugawu de bɛ don u ye baara ni faso jɔnjɔn min dan filɛ ka kalifa o la ala k'a ta fanga di u ma wa min o bɛna bila mission minnu na nin kɔfɛ amiina a ɲɛtaga ala k'a di u ma nin min y'a sama ka bɔ kulukɔrɔ info kɔnɔna na mohamed kanute a ka fa Mhm. ni maa min sɔmina i yɛrɛ la ɲɛnamini na mhm. i bɛ girin k'i sigi siga t'o la ne bɛ n tele n tɛgɛ don joona mhm. nouvel horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye alpha C. sow mm. fulakɛ mm. tarawele a ko an ka taa ACI 2000 la bamakɔ mun bɛ yen tarawele kunu sɔgɔmada joona wari min ye san yɛlɛmaw ye sugu bulon minnu bɛ sigi n'o ye bɔlɔnbɔlɔn sugu ye n'an k'o ma ko rue marchande tarawele i b'a ye k'a fɔ ACI 2000 kɔnɔna la mm. Aa Bukari kunu ɲɛji ale tun saradalen bɛ. Unhun! Sɛbɛnnikɛla ko. Un! Nin kɛra cogo di min ye tasuma ye. Un! Bukari o de filɛ nin ye ni ka feere minɛnw minɛ. Tiɲɛ! Sɛbɛnnikɛla ko. Un! Aa Bukari nin kɛra gɛlɛya belebeleba ye. Awɔ! A ko ni maa min ye jateminɛ kɛ jamana bɛ dabolo min na bi. Unhun! Bukari Tarawele sɔrɔ tɛ ka labɔli kɛ. Unhun! Min ye embargo ye o ye dadigi kɛ jamana la. Awɔ! Banbaanciya wale. Un! O ye dadigi kɛ jamana la. Unhun! Bukari Tarawele min ye fosi fosili ye. Unhun! Bukari min ye an jugulakaw yɔrɔ o fana ye dadigi kɛ jamana la. Tiɲɛ! Bukari Tarawele jamana jamanadenw bɛ nimakara la tuma min na jamanadenw bɛ tigɛ di ɲɔgɔnmaya la min ye bɛn ni kelen sabatili ye an ka ɲɛmaaw kɔ Bukari Tarawele o waati la janko dɔrɔmɛ kelen bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fila ye min ye san yɛlɛma seliw kɔnɔna la Bukari Tarawele min kɔni ye o sugu bulonbulon ye i b'a ye k'a fɔ e san o san ni sankɔrɔ bɛ ban ni ka don sankura kɔnɔ sugu lajɛ bɛ sigi sɛbɛnnikɛla ko a ko jagokɛlaw ale ni komini naani mairie Bukari Tarawele olu ka tigɛ di ɲɔgɔnma don Bukari Tarawele bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka sɔrɔtanin sɔrɔ cogo min na sabu min ye bɔlɔnbɔlɔn sugu in ye Bukari Tarawele nisɔndiya minnu bɛ yen Bukari k'a daminɛ ka taa bila kuncɛ la bɛɛ b'i ka sɔrɔta sɔrɔ ka bila i kun sɛbɛnnikɛla ko aa Bukari ko ɲinanta in a daminɛ ma ɲɛ koyi a ko min ye kunun sɔgɔmada joona Katara di ma tɛ min ye faji ka kɔ seli ɲɛ wari i b'a ye ka fɔ sunɔgɔmisɛnnin bɛ feerekɛla dɔw ɲɛ na dɔw yɛrɛ y' kuru k'u da ka ban min kɔni sannikɛlaw ye olu sen sumayara sisi de filɛ de ka bali ka wuli min ye fiɲɛyɛnani kɔnɔna la i b'a ye ka fɔ fiɲɛyɛn de filɛ de ka don sisi la ka bugu o ka bugu sɛbɛnnikɛla ko aa feere fɛn minnu tun bɛ yen i b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ jeux de lumièrew ah. ka taa bila fini hmm. samara hmm. dunfɛnw la hmm. Bukari Tarawele min kɔni fiɲɛ sa a filɛ nin ka stand kɛmɛ ni kɔ k'o kɛ bugurijɛ ye eh, sɛbɛnnikɛla ko Bukari Tarawele se tɛ maa ye dabali tɛ maa ye Bukari Tarawele min ye feerekɛlaw ye ɲɛmaaw kɔni tun taara so ni ka kɛnɛ to denmisɛnw bolo Bukari Tarawele min kɔni ɲɛmaa caman kɔni kule kɛra k'o wele i bɛ yɔrɔ jumɛn na n'i ma na joona i ka butigi jenina eh. o tuma lajɛ ka na mhm. sɛbɛnnikɛla ko mhm. Bukari Tarawele min kɔni sapeur pompier ka fara maa minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la mhm. Bukari Tarawele u ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya kɔnɔ u sera ka yɔrɔ minnu bɔ a la Bukari Tarawele u ka timinandiya kɔnɔ u sera k'olu kɛ sɛbɛnnikɛla ko baara bɛ taa kuncɛ tuma min na min ye maa saba ye olu sɛbɛkɔrɔ joginna tasuma kɛra sababu ye ni k'olu jeni an filɛ waati min na ko sisan olu bɛ labitani furakɛli la nka maa ni ma to a la fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye jagokɛlaw ye u ka soba n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali ye Bukari Tarawele o ɲɛmaa o bɛ bolo la nin waati la mhm. maa min b'a nɔrɔbila la mhm. o de ye Manju Sinpara ye mhm. Manju Sinpara a n'a ka délégation Bukari Tarawele olu taara ni ka t'u min kɔni u ka dugawudon ye ni ka taa lajɛli kɛ k'a ɲɛsin jagokɛlaw ma ɛlɛ ni nin baara in a dabɔra min kama o de ye sɔrɔ ye Bukari a ma dabɔ jahadi kama o tuma min ye Ala ka baara don a bɛ bila Ala ka minɛn kɔnɔ tasuma jeni ye maa minnu sɔrɔ hmm. o tɔɔrɔ dubabu don taara k'olu sɛgɛrɛ o tuma min kɔni y'u ka dɛmɛ u y'o ta joona joona ni k'u sɛgɛrɛ hmm, hmm. sɛbɛnnikɛla ko a ko sisi maaw ma bila ka suma kɛ nin ko la koyi u ka dɛmɛ ye min ye min y'o sɛki ye wari ko ɲɛnabɔra kunun bɛɛ a ko min ye komini naaninan mairie ye sigikɛn bɛ k'o makɔnɔ maa minnu ka minɛnw jenina ah. o tɔɔrɔ a ko bɛna kuncɛ cogo jumɛn na u bɛna bolomasuma cogo jumɛn walima hakilina jumɛn bɛna ta k'u sɛgɛrɛ a ko ɲininkali o to min bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye mhm. an ye min bɔ nouvel horizon kɔnɔ alpha c. sow ale ka sɛbɛnni don nouvel horizon ka fara alpha c. sow kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ bɔ jabate namu o kɔtɛ ko fɛn min bɛ se ka maaninfin kunu ah. kana sɔn o ka nɛn da i la k'i dɔn ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko aujourd'hui mali o don aujourd'hui mali kasimu tera nin ye a ka fasiri ye kasimu ko ah. ko min ye péagisiw ye dɛ minnu N bɛ anw ka siraw dankunbɛnw la, naamu, n'o de ye péage ye, an, mobili misɛn fara kunbaba kan, anhan, i tɛmɛ o tɛmɛ tɔrɔmɔɲɔgɔn min n'a bɛ di, an, a bɛ di olu de ma, wali, olu de bɛ nafolo ɲini k'a kamaro ɲɔgɔn kan, sɛbɛ, ni k'a bila faso ka wagande kɔnɔna, ɔnhɔn, n'i ye ko in ta k'a lajɛ, a lajɛ, a ko k'olu fana kɛlen bɛ k'u kulekan bɔ, anhan, ko bawo ko dadigi kɛlen bɛ u la, yɛ, min ye u ka hakɛ ye, ɔnhɔn, a ka di u ma, anhan, u ka bila a minɛn kɔnɔna na, joona, n'o tɛ u kɛlen bɛ ka baarabila dɔ boloda, yɛ, janvier kalo nata mm. tile saba ka taa se a tile duuru ma san 2023 baarabila o n'o boloda ni ninnu de ye baara bila min ye an ka péagew ye ko jɔnni bɛna nafolo minɛ n'i ye ko in ta k'a lajɛ ministère de l'équipement des transports e ko a ko kulekan bɔn tɛ ka ɲɛsin a ma wa wa min ye u ka baarabila sɛbɛn ye o sɛbɛn o bilala ministre de la fonction publique et du travail o ka eh, tabali sanfɛla la N'i ye ko in lajɛ min ye u ka section syndicale o ɲɛmaa ye n'o ye comité syndical o ɲɛmaaba ye n'o de ye seyidu jalo ye seyidu ko a kɛlen kɔ ka don kibaru tilamɔgɔw wele ka ɲɛfɔli kɛ u ka hakilina n'u ka tabiya kan a y'a jira k'a fɔ olu kɛlen bɛ ka laɲini kɛ k'a bɛ ɲini ka waati jan bɔ min y'u ka hakɛ ye o ka bila o minɛn kɔnɔ gouvernement bɛn bɛ ko min kan ah. ani bɛnkan min n'a latɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ wele ko accord d'établissement hmm. o ka bila o minɛn kɔnɔ nafolo minnu bɛ yen n'o ye tɔrɔmɔɲɔgɔn ye n'o kɔni n'o bɛ retard la o rappel o ka kɛ joona wa min maa minnu bɛ yen hmm. n'olu fana n'u tɛgɛ donna baara in na yanni san 2013 cɛ ah. i b'a ye k'a fɔ hakɛ minnu n'o ka kan n'a bɛ wele ko ancienneté n'o ye prime d'ancienneté kɔrɔya n y'i kɔn baara yɔrɔ la ne ni nin hakɛ ka kan o ka di o tigilamɔgɔw ma ko wa ko n'i y'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila minɛn min kɔnɔna na o de ye code du travail o taabolo ani a sariya cɛtigɛden minnu bɛ yen n'o bɛ a fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen ni k'a maana n'i ye seyidu jalo ka kɔrɔfɔ lajɛ a ko ko min y'u ka laɲini ye min ye gouvernement ye o kɛn bɛ ka laɲini kɛ ka ɲɛsin a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre de l'équipement des transports ka taa se ministre du travail ma u ka baara u ka bila a minɛn kɔnɔna na n'o tɛ janvier kalo nata tile saba ka taa s'a tile duuru ma san 2023 u na baara bila ni baara de bilala jamana in ni nafolo bɛrɛ tɛ wagande kɔnɔ ɛ n'a fɔra ko minnu bɛ tɔrɔbɔɲɔgɔn lase wagande kɔnɔna ma n'olu fununa baara la ko yalima k'a tɛna kɛ gɛlɛya ye wa nin ko in k'a ka lajɛ ji ɲɛmajɔlen na maa o maa n'i bɛ jamana kɔnɔ i ni hakɛ min ka kan i ka bila o minɛn kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ Aujourd'hui Mali kɔnɔ Kasimu Tera a ka fasiri don
Cɛ ka pub aw ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan fila sera bamakɔ ka fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye
bon jabatɛ ne ko bala cogo bɛ bɔn ne bɛ tigɛ don joona l'alternance sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko asitan jakite fulamuso cɛɲuman sarama bukari a kɛlen ka kalimu ta aa Bukari e ko a ka sɔgɔma na kalimuta in, un, Bukari nin kuma in, unhun, Bukari Tarawele a man di musolaka caman ye, ee, sabu sɛbɛnnikɛla ko, un, a ko n'i ye jateminɛ kɛ sɛgɛn bɛ an kan, awɔ, Bukari anw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan, unhun, a ko est-ce que uniforme, unhun, Bukari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko, un, a ko n'i ye jateminɛ kɛ uniforme ko in, un, Bukari a dabɔra ko min kama o faso Mali kɔnɔna la, unhun, Bukari e ko a ma jɛngɛ kɛ de, haa, a y'o taasira bila ni ka hakilina wɛrɛ ta, un Sɛbɛnnikɛla ko, a ko di? Bukari Tarawele uniforme a tun bɛ ye waati minnu na, unhun, Bukari o de ye 22 septembre unhun, min ye 20 janvier unhun, Bukari Tarawele ni ka taa bila donba wɛrɛw la, awɔ, ani musow ka seli n'o ye 8 mars ye, unhun, Bukari Tarawele i b'a ye k'a fɔ uniforme bɛ don o don kɔfɔlenw la, unhun, Bukari o fana kɔfɛ, un, min ye furusiri ye, unhun, Bukari Tarawele o nana fara a kan, awɔ, Nankinɛ va sɛbɛnnikɛla ko min kɔni waksiw ye Bukari Tarawele faama ko ni fantan ko ta a la an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye bɛɛ jutu ko ka kɛ kelen ye bɛɛ ka na ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka taa so sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye bi tile lajɛ Bukari Tarawele min ye nin diɲɛ laban tile kow ye aa Bukari min ye uniforme ko ye a ye sira wɛrɛ ta n'o ye gɛsinɛri ye mm. a ye sira wɛrɛ ta mm. Bukari n'o ye dakabanafiniw ye ni kɔɲɔ sera mm. ni denkunu sera n yecogo ka ɲa ni bɛɛ ye n ka fini ka ɲa ni bɛɛ ye a kalacogo ka ɲa ni bɛɛ ye n ka buguli ka ɲa ni bɛɛ ye n kunkolo digicogo ka ɲa ni bɛɛ ye wa n ka samara n ka saki a ka ɲa ni bɛɛ ye fɛn dun t'e bolo a t'e cɛ bolo i n'a don dajugu fɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko An kɛ.
Bukari Tarawele o dɔrɔn tɛ min ye bolomafara ye ni kunko wulila min ye kunkotigi ye Awɔ. maaw na t'u jɔ ni ka tɔrɔmɔn d'a ma n'o ye bolomafara ye aa a ko an bɛ don min na ko bi nafolo min kan ka di bolomafara la Awɔ. Bukari Tarawele o bɛɛ de bɛ taa ni k'o don fininin kelen na Ah. sɛbɛnnikɛla ko a ko fini dɔw bɛ yen olu kɔnpilɛ kelen waa tan dɔw ye waa tan ni duuru dɔw yɛrɛ ye waa mugan ye hmm. sɛbɛnnikɛla ko i bɛ maa dɔw parilen Bokar Traoré i b'a fɔ k'u tɛ sa n'i taara u siyɔrɔ la dɛ hali ba siso suma ka di ne ye hali sɛso suma ka di ne ye complet kelen waa mugan o tuma o bɛ ci k'i ye wa ah! a bɛ taa wari ɲini ka na d'i ma de heure kelen heure fila nɔfɛ hali tile kelen tɛ dɛ heure kelen heure fila sɛbɛnnikɛla ko Bokar Traoré n'i ye jateminɛ kɛ min ye furukaw ye olu kulela fo k'u dafara wari tɛ n bolo Bokar Traoré n bɛ don dajugu fɛ wa Bokar Traoré musow de ko k'olu ka tile de bɔra n'o ye uniforme tile o tuma ko min ye parili ko tile de bɔra Bokar Traoré ko ni cɛw bɛ don dajugu fɛ dɛ ko cɛw ka taa ɲini ka na d'olu ma ko sabu k'olu de mago bɛ a la sɛbɛnnikɛla ko cɛ caman bɛ yen u tan bɛ senna sira fɛ muso caman bɛ yen Bokar Traoré u don bɛ dajugu fɛ muso furulen fara muso furubali kan Bokar ni kungo wulila wari bɛ ɲini fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ weleliw bɛ kɛ Bokar Traoré démarches bɛ kɛ munumunu salow bɛ boloda taamafuw bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye o de ye min kɔni cɛw bɛ se k'u ɲɛju la cogo min na a ko ko bamakɔ sigi gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko Bokar Traoré n'i y'a lajɛ muso furulen se min tɛ cɛ ye Bokar Traoré ko e ka t'i yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ a ko ko a laban i bɛ don dajugu fɛ dɛ N bɛ min f'i ɲɛna waa mugan complet ye o malo bɔrɔ joli b'a kɔnɔ de o tɛ ka hakilina ya ko miiri de bɛ ɲɔ kɛ dulɔ ye e de bɛ ka miiri malo bɔrɔ joli bɛ waa tan kɔnɔ o mako b'o la wa n'i m'a sɔrɔ fana u bɛ tila ka bɔ k'i da la e de bɛ ka ɲini yɔrɔ jan e e de ye dutigi e de bɛ du balocogo dɔn olu mago t'o la sɛbɛnnikɛla ko Bokar Traoré min ye nin dagabana finiw ye n'o donna ka sɔrɔ ka dagabana kale k'o tigɛ o ɲɛkɔrɔ mèche brésilienne ka taa sigi jama ɲɛfɛ i b'a fɔ e i bɛ fɛn ninnu dɔn dɛ o de sɛbɛn a bɛɛ de filɛ ɲɛkɔrɔ yan Asitan ko min ye kale tigɛlen i b'a ye ka fɔ ka t'u sigi fasada yɔrɔ la o tuma jelimuso e ɲɛ tɛ ne la wa n pasa da min ye pasa mondial ye bɛ se ka portefeuille dayɛlɛn ni ka faroter kɛmɛ kɛmɛ billet kɛmɛ fila ba kelen ba fila billet min ye fadenya ye dɛ k'o de fana bɛ kɛ
sinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ɲɔgɔn cɛ kansinamusomaw ni ɲɔgɔn cɛ Aa Bokar Traoré bi ko sigi gɛlɛyara, unhun, Bokar Traoré ni an balimamusow ma sabali, un, n'an balimakɛ balakaw ma sabali, un, Bokar Traoré ko cɛw laban, un, u bɛ sɔn ka boli ka taa k'u to dɛ, aa ɛ o daminɛna o, sabu u bɛ ka don da jugu fɛ, da jugu min tɛ cɛw ka hakilina ye, o daminɛlen don, u bɛ ka don da jugu fɛ, da jugu min tɛ jamana bɔ nɔgɔ la, o ma ɲi, u bɛ ka don da jugu fɛ min b'an lasegin kɔfɛ, unhun, an ka nafa tɛ fɛn min na mun an b'a an b'a kɛ, un, k'a kɛ ka da mun kan, unhun, fininin kelen, fininin fila, fini saba, unhun, a fɔra yɛrɛ ko dɔw bɛ uniforme kala fo naani tile kelen kɔnɔ an bɛ tami ayiwa o se tɛ o se t'i cɛ ye a filɛ dɛ ala ka sabu ɲɛ kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ alternance kɔnɔ astan jakite ale ka sɛbɛnni don alternance ka fara astan jakite kan bɛɛ lajɛlen jabate o ko tɛ ni maa min n'a b'a fɛ ka to ji la n'o ye nɛgɛ bilenman ye o b'i bolo dɛ Ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvel horizon, o don, nouvel horizon, anhan, nin ye maa min ka fasiri ye o ye Tuguna A Tarawele ye, naamu, Tuguna A Tarawele ko, ko di, ko kɔsa da in na, un, min ye an ka douane ɲɛmaayasoba ye, ɔhɔ, o ye sɛbɛn kɛ, han, min ye lettre ye, an, ka di o ka bolofara fɛn o fɛn bɛ an ka marabolow kɔnɔna na, naamu, an ka dancɛw u ka lakɔlɔsi, anhan, wa n'i y'a ta k'a lajɛ, lajɛ, a kun tɛ dɔwɛrɛ ye, a fɔ dɛ, min ye anw ka da dumuni fɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnya la an ka sumanjalaw k'u kana doni tugu ka bɔ faso maliba kɔnɔna na ka taa jamana wɛrɛ la walima ka taa jamana kɔ kan ni jamana ɲɛmɔgɔ ka yamaruya tɛ baw nin décision min n'o ye nin lɛtiri in ye a kɔnɔko bɛ fɛn min ɲɛfɔ o de ye ko k'a minɛ kabi kununko fo ka taa se don min ma min ye sumanjalaw ye u kana doni ka taa di N'i y'a lajɛ e ko kɔrɔfɔ in bɔ ka bin min ye anw ka DGCC ye o ɲɛmaaba n'o ye bukadari dumbiya ye a fana ma sigi k'i tɛgɛ fila d'i sen kan koyi a fana wulila ni ka fara douane ɲɛmaaba kan douane ɲɛmaa n'o ye inspecteur général amadu konate ye min ye bukadari dumbiya ye DGCC tɔgɔ la ale fana ale arrêté a fɛ a ye circulaire dɔ ta o fana ye sariya bolo ye min kɔni n'o bɛ douane ɲɛmaa o ka kɔrɔfɔ nin kɔkɔrɔmadon a y'a jira k'a fɔ i y'a lajɛ bi bi na a bɛ ɲini ka waati jan bɔ min ye da dumunifɛn o sɔngɔ yagubalen don dumunifɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ gɛlɛyalen don min ye gadonmuso ka nasansegi ye e ko segi a sɔgɔlen de don wa maa b'i yɛrɛ ɲininka baw hali n'i ye ba kelen k'i kunna ka taa sugu bulon la k'a fɔ k'i bɛ taa nafɛnw san ni nafɛn sanna n'a seginna i b'i ɲɛ jɔ nasansegi kɔnɔna na i tɛ fɛn kalamaba ye baw fɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ gɛlɛyala nanjini ka taa se tulu ma min ye sogo ye ka taa se jɛgɛ ma nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don n'i ye da dumunifɛnw fana ta ni k'u lajɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔngɔ yangalen don sanfɛ ko nin ko walasa min ye jamana ɲɛmaaw ye u ka se ka fura sɔrɔ ko ninnu na min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ sanji kɔni jiginna nka fan dɔw fɛ i b'a ye k'a fɔ sɛnɛw ma ɲɛ kosɛbɛ min min sɔrɔla foro kɔrɔ dɛ k'o ka to anw yɛrɛ ka faso maliba kɔnɔna na

u ka bɔbaliya u ka se ka sɛgɛsɛgɛ u ka to anw ka jamana kɔnɔna min min n'o sɔrɔ bɛ samiyɛ kɔnɔna anw yɛrɛ k'an da ka k'o dun sa maa wɛrɛw k'o y'an yɛrɛ kɔnɔbara kɔnɔ o de bɛ jɛ kosɛbɛ n'i ye ko in ta k'a lajɛ laɲini bɛɛ lajɛlen kunba ye nin ye min ye sumanw ye o ka to an ka jamana kɔnɔ a kana doni ka taa feere wariko nata sabula min ye anw ka jamana ye dunkafa ka se ka sabati wa a bɛ sabati ni sira minnu ye o sariya bolo dɔ ye nin ye bɛɛ lajɛlen maliden hakika bɛɛ lajɛlen ka kan ka nin sariya bolo

Cɛ ka pe ka ka feerefɛnw lakodɔn taara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ u la ne ko bala cogo bɛ bakari ne bɛ n tɛgɛ don journal l'indépendant sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye emile jara jarakɛ ko bakari tarawele an ka taa sangarebugu la sɛbɛnnikɛla ko kunasini sɔgɔmada fɛ bakari min ye OCS ye bakari wulila min y'u ka jɔ ye ka taa fili bakari ni ka bɔ ni salenba dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko OCS n'o ko fɔra i b'a fɔ ko ɲɛnaminimafɛnw o kɛlɛyɔrɔ bakari tarawele olu ka baara bɛnbɛn maa minnu kɔni bɛ ɲɛnaminimafɛnw lana an ka jamana in kɔnɔ walima minnu b'a jago baaraw kɛ ni ka se ka wuli ka dan siri olu la sɛbɛnnikɛla ko ni OCS fɔra o de ye office central de Stupéfiants mhm. bakari tarawele i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ka baara mhm. o de waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka munumunu salo boloda mhm. sɛbɛnnikɛla ko kari don aa bakari min kɔni sɛgɛsɛgɛliw ye u y'o de mɔmɔ o mɔmɔli kɔnɔna la ka kunnafoni sanuman sɔrɔ kunnafoni jɛlen mm. ni ka se ka taa bin u kan ten a ko nin cɛ in a tɔgɔ ye ko lasana kuyate mm. nka u k'a ma ko ofisiye bakari min ye ofisiye an ka jamana kɔnɔ o bɛ jalabatigiya ko fɔ o bɛ ɲɛta ko fɔ o bɛ lakana ko fɔ ale ye faux ofisiye dɛ faux ofisiye a y'o sɔrɔ ɲɛnaminifɛn feere la sɛbɛnnikɛla ko bakari tarawele min ye ofisiye sɛbɛlama olu bɛ ka jamana lakana ale ta kɔni ka se ka jamana ka sigi a sentigɛ kɔnɔna la ni ɲɛnaminimafɛnw ye bakari tarawele min kɔni a bɛ minɛ tuma min na a yɛrɛ ka so sɛbɛnnikɛla ko maa wɔɔrɔ olu tun b'a kɛrɛfɛ mhm. bakari n'i y'o maa wɔɔrɔ lajɛ maa fila o ye a yɛrɛ dɔgɔninw ye maa naani tɔ mm. olu ka baara ye a ka so kɔnɔ dɔrɔku feere mm. sɛbɛnnikɛla ko mhm. olu kɔni bɛ olu talen b'a bolo baara la kalo kalo a b'olu sara taayɔrɔ wɛrɛ t'olu la bilen o de ye dɔrɔku feere ye mm. tile ma bɔ fo ka taa fɔ ko su kora mhm. sɛbɛnnikɛla ko min ye lasana kuyate ofisiye bakari tarawele i b'a ye k'a fɔ waati jan a bɛ dɔrɔku feere de la min ye ɲɛnaminimafɛn jugu ye bakari tarawele o de b'a bolo waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye OCS talen ka taa bin a ka so bakari tarawele u ye dɔrɔku minnu sɔrɔ olu de filɛ nin ye a ko min kɔni taramadɔli ye bakari i b'a ye k'a fɔ u y'o kisɛ ba kelen kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi saba bɔɲɔgɔnko u y'o de salo ka bɔ a ka so sɛbɛnnikɛla ko bakari tarawele min ye cocaïne o garamu kɛmɛ ani bi segin ani fila u y'o de sɔrɔ yen mm. sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye héroïne ye mm. o fana ɲɛnaminimafɛn wɛrɛ ye mm-hmm. o garamu mugan ani wolonfila mm. u y'o de sɔrɔ so kɔnɔ mm-hmm. ɲɛnaminimafɛn wɛrɛ bɛ yen ah. n'o ye kayu o garamu bi naani u y'o fana sɔrɔ so kɔnɔ mm-hmm. sɛbɛnnikɛla ko bakari tarawele nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen kɔ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ min ye moto jakarta ah. olu tun bɛ so kɔnɔ sabu a yirala k'a fɔ o tuma min ye denmisɛnnin galabu duman dɔw b'a bolo su ma ko minnu ka baara ye ka taa sira da maaw ɲɛ ka marifa da jo i la k'i jigin ka b'i ka moto kan o moto bɛna d'ale de ma sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ dɔ ye nafolo mugujɛ dɔ fana tun b'a kɔrɔ ye o bɛ t'i jɔ sɛfa miliyɔn naani ani waa kɛmɛ ani waa naani o tun b'a kɔrɔ warijɛ wari gɛrɛgɛrɛ an tɛ ka wari sɔrɔ wari mugu maralen b'ale bolo kolokolo wari de bɛ mugujɛ la sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔ dɔrɔn de minɛn minnu minɛna officier bolo bɔgɔ de a minɛn valɛri bɛ t'i jɔ miliyɔn tan ani duuru la sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min kɔni officier ye Awɔ. min ye faux officier ye bɔgɔ de ye ale kɔni bɛ nin ɲɛnaminimafɛn feere la ni ka sigidala denmisɛnninw tiɲɛ Aha. bɔgɔ dɔrɔn de a ka di minnu ye kɔni i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ n'u bɛ taa ɲɛnaminimafɛn ta Awɔ. ni ka taa kojugu kɛ n'a ye a ko min kɔni o sesi maaw ye u y'a minɛ an bɛ don min ko bɛ yen bɔtɔ de k'a ka ka kiri a ye waati jan min kɛ ɲɛnaba fɛn feere la ani min minɛ a bolo n'a tigɛ minɛ bɔ kɔnɔna la b k'a bɛ to ki jaabi kitigɛlaw ɲɛkɔrɔ a
ofise kɔni o tuma an ka kuma an ka kuma mali ko la ɲɛnaminimafɛn feerela caman bɛ yen eh, eh. kalo kelen kalo fila o bɛ na tuguni a nɔ na kalo kelen kalo fila mun na mun na o tuma minɛli kun ye mun ye ah, ayiwa kunnafoni filɛ wa minnu bɛ t'a minɛ i b'olu ka vie bila en danger voilà parce que u bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye ah, eh, a dɔw yɛrɛ bɛ sɔn ka kangari d'i ye ko ɛɛ i bɛ n'i yɛrɛ sigi i bɛ n minɛ bi nka sini i bɛ n ye kɛnɛ ma wa ɲɛnɔ b'i la han a b'o fana fɔ awɔ sigi Hmm. kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Emile Jara ale ka sɛbɛnni don Emile Jara ka fara indépendant fasirijɛkulu kan ah. Wajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen fo i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Kulukoro info o don Kulukoro info maa min ka fasiri ye nin ye o ye Kulubali A ye Kulubali A ah. a ko hmm. ko ni san kɔni n'a bɛ se ka tɛntɛn ka taa kuncɛyɔrɔ la ah. san kuncɛtɔla i b'a ye k'a fɔ ɲagali caman bɛ yen olu baaraw o fɛɛrɛw bɛ sigi sen kan n'o bɛ fête de fin d'année kofɔ nka n'i y'a jateminɛ anw ka faso Maliba kɔnɔna na fɛn min n'o lakodɔn bɛ kosɛbɛ Ɔhɔ. ni bɛɛ lajɛlen bɛ sɔmi k'a fɔ ko san b'a fɛ ka kuncɛ Ah. o de ye petarini ye Ɔhɔ. petarini o sugu bulon o bɛ sin ka sigi ten cancala Awɔ. n'i y'a lajɛ o kɔni a fɛn in ka di denmisɛnninlakaw ye kosɛbɛ Ɔhɔ. hali maakɔrɔ dɔw ni eh, san n'a kɔni bɛ fɛ ka yɛlɛma nɛgɛ kanɲɛ gansan dana mana gosi Ah. i b'a sɔrɔ a kɔlenba dɔw bɛ maakɔrɔ dɔw yɛrɛ bolo Ah. o b'o mɛnɛ ten dɔrɔn ni k'o yelen ni k'a yara ten kɔlenba jumɛn min mankan bɛ kɛ b'a ko AK quarante-sept n'i y'a dɔ mankan mɛn f'i bɛ boli ayiwa dɔw bɛ yen olu bɛ yeelenmisɛnnin de bɔ ten furururu o tɛ mankanba bɔ zeni bɛ se ka taa sanfɛ ten o de don ani cɛ ka ɲi mɛnɛ
ayiwa o cɛ ɲuman ye i bɛ taa o de fɛ dɛ n'a ko a bɛ kasara s'i ma a bɛ kɛ kojugu ye a filɛ dɛ n'i y'an ka minisiriso ta k'a lajɛ minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔ lakanako ma ni protection civile n'o fana faralen b'a kan kɔni o minisiri n'o j da do Mohammedine ye ale kɔni a ye kangarima da sɛbɛn ah. ni ka o bɔ k'o da kɛnɛ kan ah, n'o ye communiqué ye ah. a ko mm. ka minɛ nin waati in na fo ka taa fɔ waati kofɔlen a tɛmɛna k'an don sankura kɔnɔna na petarini k'a fɔ k'i bɛ tasuma de don a na k'a mɛnɛ wa o ka dabila ni de kangari di dala i ye n'i ma mɛn maa o maa cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ n'i tɛgɛ tala a mɛnɛli la walima e kɛra sababu ye ka taa kasara se maa ma n'i tɛgɛ tala

Min ye nin petarini ko ye ko maaninfin k'u janto a bawo ko ɲɛnajɛ k'a laban k'a bɛ taa wolo bɔnɛ na waati dɔw la bawo petarini n'a ci cogo n'a jɛngɛn'i bolo walima a porokotola e bolo a mɛnɛlen kɔfɛ i b'a ye a bɛ kɛ sabu ye ni ka tasuma de wuli yɔrɔ la ten ko ko k'a ka lajɛ ji ɲɛmajɔlen na Wa a bɛ kɛ sababu ye ka dankari kɛ jamana ka basigi ani ani jamanadenw n'u bolominɛ u kana ko fɛɛrɛ sigili la sen kan ko n'a ko ma lajɛ min ye jamanadenw ye bɛɛ lajɛlen ka to faamaw kɔ n'a fɔra min ka toyi an k'o to yen waatiw la n'a ma toyi a mana taa wolo ko wɛrɛ la k'a bɛ tila ka taa k'an bɛɛ lajɛlen bolo da an kun sɛbɛn min y'a sama ka bɔ Kulukoro info kɔnɔna Kulubali nin y'a Bɔkari Tarawele bi saba ni kelen n'o ye trente et un ye tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wa Bɔkari o bɛ sugu ko fɔ o tuma n'u ko sugu yɛrɛ bɛ cogo di a donnen don wa ayiwa Bɔkari min ye fini sugu samara sugu ani shɛ sugu ye sabu fɛn min ye mandiya ye

wa fm ma ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka group whatsapp kan i bɛ message ci an ma ni nimero in na 00223 70 23 56 37 wa fm aw ka radio